ekene m unu ana m asị na tata ga-ewetara anyị udo ngozi agamniru ịfụnanya ịdị n'otu na ala Igbo ee ana m asịkwa na onye ọbụla bụ onye Igbo ebe ọbụla ị nọ tata na udo ngozi agamniru ka ị ga-afụ ebe ọbụla ị nọ na-achọ ife ị ga-eli udo ka ị ga-afụ ị ga-enweta ife ị ga-eli ife ama mme gị kama na-emekwa ihe dị mma ka ọ dịrị anyị mma n'ụbọchị nke taata n'Igbowood TV ka anyị ga-ewetara gị akụkọ si ala anyị bụ Naijiria na mba Afrịka nakwa mba ụwa dum chetakwa na onye ga-akọrọ gị akụkọ bụ Chidi Ikenna Amobi ewee na-asị gị maka ịdị na-enweta akụkọ niile anyị na-ewetara gị sọskraịbụ a na Igbowood TV ọ ga-abụ oge ọbụla anyị kwuru akụkọ ọbụla ka ị na-enweta ya Igbowood TV bụ ngalaba pụtara ihe ịkwalite nke anyị ji dị ebube nke anyị ji wee karịchaa nke anyị ji wee na-eme ọnụ nke anyị ji bụrụ ndị nke anyị ji bụrụ onwe anyị n'asụsụ nke anyị anyị ga-ewetara gị akụkọ egwu ejije na mkparịta ụka niile n'asụsụ nke anyị maka na nke nwa bụ nke anyị anyị wee na-asị gị dododo sọskraịbụ na Igbowood TV ka ị wee na-enweta akụkọ dị otu a mba China ebe anyị na-eme ka ị mara na otu nwoke gbara afọ iri anọ onye e ji aha ya dịka maazị Hu wee mara bụ onye a na-ekwu na akpa nwamịrị ya bụ nke na-agbawa agbawa o wee na-eti mkpu n'oke onu akụkọ kọrọ na maazị a bụ onye a sịrị je ṅụọ mmanya nwa alkọhọl ekpem iri na abalị gara aga ebe ọ ga-agba oringo o wee nata n'ụlọ ụra wee buru ya ọ wee rara ụra wee na-anyụrọ nwamịrị otu o si kwesị ịnyụ nwamịrị e wee kwuo na awa iri na asatọ bụ nke nwoke a na-anyụrọ nwamịrị ya ka o kulitere n'ụtụtụ wee na-ekwu na mgbe mgbada afọ ya na-egbu ya mgbu na-egbusi ya ike oge e budu ya n'ụlọ ọgwụ na Xian Xinjiang People's Hospital nke dị na mba China ka ndị dọkịta nọ n'ebe ahụ kwuru na nwoke a ṅụrụ ekpem alcohol nnukwu wee hapụ ịnyụ nwamịrị nke mere ka akpa nwamịrị ya wee kaa akara na ya na-agbawakwa agbawa ebe atọ ha buru ya tinye n'ime ụlọ ọgwụ ozugbo ozugbo ma nebe ya arụ ma lụwakwa ọrụ n'ime alụ ya ka ọ wee dị mma e me e mechara nke a nwoke a dịkwa mma n'eziokwu kama ha wee na-enye onye ọbụla ndụmọdụ na-ekwu na ọ dị mma ịrị na-anyụ nwamịrị oge ọbụla na nwamịrị bụ ihe kwesịrị ka ị na-anyụ ọtụtụ oge oge ọbụla ọ kpaa gị ka ị nyụọ nwamịrị otu o si wee kpaa gị ọkasị na oge ọbụla ị ṅụrụ mmanya alkọhọl nke a bụ ozi anyị wetara gị site na Igbowood TV site na mba nke China wee sị gị dododo gbakwa mbọ subscribe a na igbowood tv ka ị na-enweta akọ niile na ejije na egwuregwu na ife niile anyị na-eme na igbowood tv ka anyị were ya wee na-eme gị obi ụtọ na obi aṅụrị dekwa na onye kọrọ gị akọ bụ chidi ikenna amaobi wee sị gị dododo biko nwanne m ụmụnne m iwu a nke ncdc nigerian center for disease control nyere maka ọrịa nke bụ coronavirus nke wakpodoro na mba ụwa dum na naijiria obodo anyị a bụ naijiria ka a na-asị biko iwu a e nyere biko dododo na-edebekwa iwu a ị na-aga n'ụzọ kpuchie imi gị kpuchie ọnụ gị itikwana aka n'imi ọnụ na anya aka ị na-akwọrọ akwụkwọ gbaa mbọ na-anọ mmadụ ote aka ịnọkwana mmadụ nso ọ bụrụ na ị gaa na ebe ndị mmadụ gbakọ gbakwa mbọ nọ n'ebe tetụ aka ka ọrịa a rapụ ịbịakwute gị n'arụ nke a bụ okwu anyị wetara gị site na Igbowood TV wee na-asị gị ka ọkwụlụ gbaalụ m gbaalụ nwunye di m a ka m bụkwa onye nke gị Chidi Ikenna Amobi wee sị gị daalụ ndaalụ